An balima 223 chrono ɲamadabaw an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo y'a fɔ aw ka ɲamada yɔrɔw la mali kɔnɔ a kɔkan farafinna farajɛla an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw ka kunnafoni waati selen min bɛna faso kɔnɔna fo ka taa se a sigiɲɔgɔn jamanaw ka kunnafoni bɛɛ tɛntɛn ka di aw ma fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la bi bamanankan kunnafoni an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'o y'a bakurunbaw ye an ka ɲamada olu fɛ an ka jamanakuntigi ni o ye kolonɛli asimi goyita ye ale ye baara bolodalen dɔ sigi sen kan sunkalo in na ka sanga ni a ka baɲumankɛ walew ye n'u b'a wele ko operasiyɔn ramadan ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin bun hadamaden minnu bɛ ni seba tɛ u ye ani ka baɲumankɛwale caya nin wagati in na i k'a dɔn a ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila ka taa a ɲɔgɔnna baɲumankɛwale kɛ an ka kan sunjata keyita la i k'a dɔn a kɛɲɛ ka fɛn min ye misimisi ye o kɔni kɛra yen kosɛbɛ bawo maa minnu misalila kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen tun ye sɔrɔdasimuso ye minnu ni u cɛw daɲana An yɛrɛw fɛ sikaso yan 223 chrono ka sanga ni waati ni a kuma ni a baara kɛtaw ye an ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa jɛkulu dɔw bɛ yen ka to olu dala ɲininka bun hadamadenw tɛ se ka taa ka fɛn minnu to nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛn la sa sunkaloba in hukumu kɔnɔna na o kumaba ye jumɛn ye o y'an ka dadumuni fɛn tigi n'o ye kɔmɛrisanw ye Eh, butigiba kɔnɔna ni misɛnmaninw kɔnɔ an wulila ka se olu da la o bɔlen kɔfɛ bun hadamadenw n'i taara suntigɛyɔrɔ la i bɛ fɛn jumɛn ye o ye ni hinɛ n'a ye o kumaba dɔ ye gilasi ye o gilasibɔlaw fana bɛ ka kule u bɛ ka kule fɛn minnu ni gɛlɛya minnu b'u kan aw bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawalalen dantigɛ ko ɲuman sɔrɔ a baara kɛbaw ni a ɲɛdɔnbaw fɛ an balima bamanankan mɛnbaw nin de ye bi bamanankan kunnafoni bakurunbaw ye ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni sɛnɛgali jamana kɔnɔna kunnafoniw ye aw bisimila a walawalali kɛnɛ kana la an y'a fɔ aw ye bakurunba kunnafoniw la k'a fɔ an ka maa ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita a ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan sunkalo in na n'u bɛ min wele ko operasiyɔn ramadan operation ramadan a bɛ boli fɛn min kun kan a bɛ baɲumankɛ wale min kɛ ka kɔrɔ ka se k'o ko sinsin ka ba don o ko la i k'a dɔn an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni maa minnu bɛ Asimi Goyita nin waati in na a ka kunnafoniw ni taafa jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka wulikajɔ kɛ nin baara in na kosɛbɛ an ka marabolo ni o ye région ye olu tɛmɛnen kɔfɛ an ka kominiba wɔɔrɔ a bɛ ka taama ta ka yen sɛgɛrɛ sa kɛrɛnkɛrɛnla sa a ye taama bere ta k'an ka sɔrɔdasi kan kɔnɔna sɛgɛrɛ taratadon marisikalo tile tan ani fila san ba fila ni mugan ni naani a tun bɛ kan sunjata keyita kɔnɔna la kati an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye da dumuni fɛnw fo ka taa se mago ɲɛfɛn caman ma minnu ni mago bɛ jɔ u la nin waati in na i k'a dɔn a kɛnɛ kanna la fɛn min ye misi misi ye fɛn min ye bonya ni karama ani bonyamasegin ye maa bɛ se k'o fɔ a caman kɛra a kɛnɛ kan ka sanga ni ɲɛsinna maa minnu ma kan kɔnɔna la n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu tora olu musow ye filiyatɔw ye i k'a dɔn a y'olu ɲɛji sɛbɛkɔrɔ cɛ nin sunkalo ɲɛkɔrɔla in na an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ president ye dɛmɛ minnu kɛ ka taa kan ninnu kɔnɔ a kundama yakubayalen don kosɛbɛ bawo n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye malo ye o bɔrɛ kɛmɛ o b'a la ɲɔ bɔrɛ kɛmɛ sukoro bɔrɛ kɛmɛ fo ka taa se tulu 20 litiri bidɔn o fana kɛmɛ ma ɔ a tilatilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen ni olu cɛw tora jamana kunmabɔli la an y'a fɔ aw ye cogo min na kɛnɛ in kan i tun bɛ fɛn dɔ ye kɛnɛ kan min tɛ malo ni sukoro ni ɲɔ in dama ko ye i b'a ye k'a fɔ a kɛra hukumu min kɔnɔ o ye maa minnu cɛw ye u ka ɲɛnɛmaya ta k'a di jamana ma jamana walima an ni ka to a la i k'a dɔn o kɛra fɛn ye i tun b'o tamasiyɛn ye mɔgɔw ɲɛdala kɛnɛ kan k'a fɔ bonya min bɛ ka di o bonya in ko tɛ a bɛ ka di hukumu min kɔnɔ ani a bɛ ka di maa minnu ma u y'u yɛrɛ y'u ni di hukumu min kɔnɔna na i tun b'o de ye mɔgɔ ɲɛ kan kosɛbɛ a kɛnɛ kan bonyamasegin caman kɛra maaba caman tun bɛ yen ka fara jɛkulu min sigilen don ka ɲɛsin president ka nin baɲumankɛ wale ma kɛrɛnkɛrɛnla sa sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ y'u ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maa ɲɛmaa ma kunnafoni nasiraw la sikaso mara kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ 223 chrono TV ɲamadabaaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ye taama bere ta ka taa se an ka jago julabaw ma n'o ye butigi feerelaw ye minnu bɛ taa minɛn ta nin wagati in na an se ka taa ka fɛn minnu dan malo b'o la sukoro b'o la o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw sunkalo in kɔnɔ buna hadamadenw mago bɛ jɔ fɛn minnu na an taara ka taa ɲininkali bolo da ka ɲɛsin o ma a sɔrɔli ni gɛlɛya bɛ a la fo ka taa se a sɔngɔko kɛrɛnkɛrɛnla jamana ɲɛmɔgɔw y'u sinsin o min kan nin sunkalo ɲɛkɔrɔla in na yalima a koɲɛw bɛ cogo di ibrahima keyita manden masa ale ni a ka taamajɛkulu ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ butigitigiw fan fɛ a sukoro kilo bilenma ye kɛmɛ ni mugan o mali ta ye jɛma ye o kɛmɛ ni bi saba sani sunkalo ka da kuma piri kelen na malo fana kilo joli sisan aa malo kilo dɔ bɛ kɛmɛ dɔ bɛ kɛmɛ ni tan dɔ bɛ kɛmɛ ni bi saba a ka qualité qualité bɛ ɲɔgɔn ye quoi tulu fana dun aa tulu kɔni bɛ waa saba ni kɛmɛ naani na bi vingt litres donc mais sani sunkalo kun ka don e ye fɛn minnu fɔ tantôt donc a bɛɛ kun bɛ prix kelen min na donc toujours o prix kelen de don sani sunkalo kun ka don tulu kun bɛ tulu tun ma eh, tulu kun ka nɔgɔ dɔɔni mais sunkalo yanni sunkalo ka kɛ dɔ farala tulu kan dɔɔni mais sukoro ni fɛn ninnu olu tɔ b'o prix la olu tɔ kɔni b'o prix la mais fɛn ma fɛn ma fara olu kan fɔlɔ
en tant que e ye commerçant ba ye kumakan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin commerçant tɔw bɛɛ lajɛlen ma sunkaloba in kɔnɔ a ne kɔni bɛ mun ɲinina commerçant tɔw fɛ kɔni tɛ fɛ an ka gɛlɛya kɛ population yɛrɛ ma nɔgɔ sisan kurantigɛw b'an kan dɔɔni mais dɔ bɔra kurantigɛ la i y'a faamu a ye m'a ye gilasiw yɛrɛ tɛ sɔrɔ aa a ma nɔgɔ ne kɔni bɛ fɛ dɔrɔn an ka fɛn dɔ ka di kiliyanw ma u ka se ka sun tigɛ o kɔni ne bɛ ne hakilina ye kɔni na an bɛ dogo don ka sa nin kunnafoni minnu sɔrɔlen filɛ ka di nin ye nin kɔni ye fɛnw ye minnu ni maa ɲɛmɔgɔw ta maa bɛ se k'a fɔ u ni ɲɔgɔn u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali bi ka sanga ni sunkalo lamalamaw ye Glace fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. O de la an bɔlen kɔfɛ butigi ba tigiw yɔrɔ la, glace feerelaw an gɛrɛla u la walasa u ka se ka bon hadamadenw sɔnkun suma ani k'u mago dilan glace ko la. Yalima gɛlɛya jumɛnw bɛ a ko la ani u ka laɲini ye fɛn minnu ye? An ye maa damadɔ sɔrɔ k'olu dala ɲininka. Ibrahima Keyita a n'a ka jama taama jɛkulu. An ka jɛ ka glace feerelaw u fana ka dantigɛliw ni u ka laɲiniw lamɛn.
ah, madamu watara tata balu ah, alihamudulila an bɛ ka gɛlɛyaba de sɔrɔ a la awɔ ah, i yɛrɛ ɲɛ tɛ firigo kɔnɔna na ɔ gilasi ma fɔrime foyi ni wula sera bɛɛ bɛ boli ka na i sɛgɛrɛ ko gilasi gilasi an sɛgɛnnen don gɛlɛya b'an kan a bɛ sundonnaw kan hali ne bɛ n cɔgɔnji bɔ kurantigɛ gɛlɛya yɛrɛ sababuya la n ye cɔgɔnji bɔ n y'o jɔ puisque sumaya de ka di n cɔgɔnji ye awɔ an tɔɔrɔlen bɛ an sɛgɛnnen don an degunnen don nka a bɛ kɛ cogo di an bɛ ala deli an ka ala ka muɲu ni sabali ala k'a d'an ma ala ka ɲɛmɔgɔw fanga ala k'u se ala ka ɲɛtagaw d'an ma n'o tɛ an sɛgɛnnen bɛ dɛ kelen filɛ nin ye na kelen wɛrɛ fana filɛ yan tuguni i m'a ye wa i ɲɛ t'o fana na ɔ i m'o ye ɔhɔn kelen wɛrɛ fana filɛ yan o kelen fana don i m'a ye bon donc an sɛgɛnnen don yɛrɛ de tɔ si tɛ an na sɛgɛn bolo an bɛ ala deli ala k'a koɲɛw nɔgɔya ka ɲɛmɔgɔw fanga se k'a musakaw nɔgɔya an ye k'a muɲu ni sabali ni faamuya k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ee gilasi bɛ manqué dɛ a bɛ dɛsɛ yɛrɛ yɛrɛ de e ma ne ta jikurulama ya nin jikurulama bɛ se ka di jɔn de ma mɔgɔ tɛ se ka nin jima min ɔ i y'a dabɔ gilasi de ka kɛ i dusu ka suma i ka ɲɛtaga sɔrɔ min mana na a tɛ se ka feere u b'a fɔ a diyan tɛ a diyan tɛ n b'a sumalen min tiɲɛ na a hinɛ kama ne tɛ se k'a di dɔw ma ganba dɔw b'a minɛ nin bɛ wasa cɛ bɔ diɲɛ baara o baara a bɛ ni a taacogo don a bɛ ni a gɛlɛya fana don kunnafoni an b'a kuncɛ bi ni sɛnɛgali jamana kunnafoniw ye an ka sigiɲɔgɔn jamana don an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ sɛnɛgalikaw ka fanga sinamatɔn belebele bɛ yen n'u b'a wele ko osmani sɔnko osmani sɔnko kiritigɛlamɔgɔw ye a jira sa k'a fɔ ɲangili ni minnu ta bɛ k'a sɛgɛrɛ ka se ka taa yɛrɛ dalakuru o tɛmɛnen kɔfɛ adamadenya sariya fɛn fɛn bɛ yen ani a ka hakɛ minnu bɛ yen demokarasi fanga kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen minɛnen tun don a la bawo u tun y'a jira k'a fɔ osumani sɔnko hali kalafili a sen tɛna ye o la wa a ka kandidatiri ko n'a ka jamanakuntigi ɲinin fana ye nka donnen tun don o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la nka ka sanga ni kɔsada in na u ye laɲini dɔw kɛ sa n'o ye ka yafa sɛbɛn dɔw don araba don yafa sɛbɛn minnu ni a ɲinina k'a fɔ yafa ka kɛ a ma walasa a ka se ka ye nin ko ninnu na ka sanga ni demokarasi fanga o taabolo ye an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ o yafa sɛbɛn kɔni maa bɛ se k'a fɔ o minɛna u ka cour suprême mɔgɔw fɛ ni o yɔrɔ musa jalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa kofɔlen min filɛ ni o ye osumani sɔnko ye san ba fila ni mugan ni saba jalaki dɔw kun tara k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ ka mara kɔnɔ sa ni o zigɛnsɔrɔ ye jalaki minnu ni u tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'a sen bɔ kalafilikow la bawo u ye jalaki minnu ta k'a sɛgɛrɛ jalaki gɛlɛnmanbaw tun don ɔ desanburukalo tile tan ani naani u ka kiritigɛlamaa bɛ ni osumani rasini camu ye ale yɛrɛ tun ye a sɛmɛntiya sa k'a fɔ osumani sɔnko jalaki minnu tara k'a sɛgɛrɛ n'o ye k'a fɔ denmisɛnw k'a bɛ ka n kalama don olu ka yetaw la denmisɛnw a bɛ k'u hakili ŋan na ka taa siraw fɛ sira minnu ye jamana basigibaliya ye ani ka taa se binkanni wale minnu kun tara k'a sɛgɛrɛ nin bɛɛ kɔni kun sɛmɛntiyara ka fara ɲɔgɔn kan usumani sɔnko ka se k'a minɛ ka taa dalakuru k'a sen bɔ wale camanw na ɔ nka kiri kɔni ma kɛ ɔ nka yafa deli sɛbɛn minnu donna a tɔgɔ la o yafaw kɔni maa bɛ se k'a fɔ olu minɛna sigi kɛlen b'a kan san ba fila mugan ni naani na k'a fɔ kalafili min bɛ sɛnɛgali jamana kɔnɔ a sen bɛna ye o kalafili la a yɛrɛ bɛna kalafili wa an da b'a la k'a fɔ a ka jamanakuntigi kalafili ɲini sɛbɛn min bɛ yen o fana bɛna don ba la a ka se ka jamanakuntigi ɲini baaraw kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ osumani sɔnko jamanakuntigi kalafili tɛmɛnen ye a yɛrɛ sen tun b'o la kɛmɛ kɛmɛ sarala a ye tan ani duuru sɔrɔ quinze pour cent a y'o de sɔrɔ kalafili senfɛ o b'a jira k'a fɔ ka bɔ o don la k'a fɔ maa dɔ don nataw la jigi bɛ se ka d'a kan k'a fɔ a na jamanakuntigiya a n'a nɛnɛ An balima deux cent vingt-trois Chrono TV ɲamadabaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye dajiw ban man go ko ka ca an bɛ dugawu don kabini a don fɔlɔ fo ka na se bi ma bawo sunbatɔ an bɛ dugawu don de kɛ ala ka musakaw nɔgɔya tile kɔni bɛ bɔ nka an bɛ ala de deli a bɛ se ka fɛn cogo min an ka kanubaw a bɛ n'a gwanna ka gwan a bɛ gɛrɛ fiɲɛw la ka ji dɔɔni suma sa k'o don sifɔn dɔ la k'o kɛ ka kunkolo masa nka an k'an jija kana baaraw bali an yɛrɛ kɔni bɛ k'an ɲɛ kumu kosɛbɛ manden mansa yɛrɛ bilama fo ka kunsigi ɲagami nka a bɛ kɛ cogo di an ye layidu di an yɛrɛ ma ko an n'a wasa aw ni ce a ka tulomajɔ la aw k'an bɛn laseli nata